ee ụmụ igbo gee nụ ntị ọfụma ee o nwere ife chọrọ ime observe ebe a nọ taa o nwere ife a na-akpọ organic organic settings ndị nwa nọ na Europe o nwee ife ya mekọta n'ụwa a ka ya ji igbo setna na-enye ife a bụ nkwụ nkwụ be anyị ife a bụ ede ife a bụ akpụ otu a ka o si wee dị o tego ịfụbeghị ụdị ife a so ka m bụrụ anya e ji afụ ụzọ kịta mana ife mere bụ na achọrọ m ịgwa fada mbaka okwu fada mbaka na fada jerome fada mbaka o nwere ife ị gwa mathias ezeakụ ọ ka ị dị aware na m anụgo ya ị gwara mathias ezeakụ na emechakwa finally na ọ ga-achọ iru jizọs kraịst na ọ ga-agbakwu ji this and that ee fada mbaka o nwe ife nche ị gwa anyị ị makwa eri oge anụ ị ji wee buo amụma wee kwuo na buhari bụ prayer answered since oge o nwegoro ka anyị si afụ ya o nwenụrụ oge ị pụta sị ka i mee damage control ka ị gwa anyị ụmụnna a na-ekwubi eme ọnụ si gbaalụ ahịa gbaalụ gị na ụkwụ ebe dị ya mana ị nọ ka na-eme ka ịdị ka ịdị ọ so wee decide ya ka m gwa ya okwu na fada mbaka ụka bịara abịa ife niile ndị ọcha butere anyị ebe anyị kwesịrị bụ anyị nọ na anyị anyị escrutinize ya nke na-adịrọ mma ya kọfa welụnụ nke a ife na-ada awork ada awork fada mbaka otu ị nọ kịta ị nọ ị nọ na-eko vụnavụna afa gị na-ekwo ka m gwa gị, ọ bụrọ jizọs mere gị ya ị gbakọọ ndị chi fada before you fad ss o nwe ke wee ka gịnwa since i si na-egwe nwe onye ọzọ ọ ka ị ghọta na o nwere awele e ji bịa ụwa ife a bụ ọnatalụ chi mbaka achọ ka m gwanyere ọ bụ dibia ka ị na-alụ akwa ga na-alarụ ụlanụ ọ gị nwanyere ego ahụ akwụ flag gị ka ị ghọta na ọ bụrọ jizọs ọ bụrụ na jizọs dị powerful etu i si eko ndị israel kịta ga-eji ya na-eko mana israel believe na power military ya na-abata na ekwu elu kwu a na na-agwa gị na fa nwe iron dome iron dome abụrọ jizọs mbaka ka m gwa gị ndị igbo dị very intelligent ọ bụrụ na jizọs na-eweta ego ọ dịghị nnọọ ka m esi ebe a naba South Africa ala ara ọ na-agba m m ga-acommit onwe m mụ fula hola head to body ife ọbụla na wato yi o maka otu anyị na anyị nọ na street ya agbanwu street ihe emenwu ya rapụ ebe abibe gị na chigụba ka ị na-eme n'ọhịa o nwere onye a mụrụ n'ụwa afa ya bụ jizọs ọ dịrọ oge a jizọs bịa 2000 years ago that letter word j ada eme exist ara na-eme ka anyị mara na afa ya bụ ya asụ a si kpọọ onye ya afịa anụ so naijiria ka m na-abụ ọkwa mmadụ afa mmadụ nọkata na-aza Diewait nke na-eme fim na afa ya Diewait nye Ọnwụchekwa kama ya akpọ ya Ọnwụchekwa ka e wee bụrụ na anyị koyi aka n'ihe ndị ọcha eme ya Diewait o nwe ife dịka jizọs i je na spain jee portuguese kpọrọ ya jesus o nwere nke gbasị bọọlụ ụbọchị ya akpọ ya Jesus de Navas ị ghọtago mana ha nwa ji ekwe ya na be akpọ ya jesus Mbaka ka ka esi akọwalụ ndị be anyị na o nwere ọ- na god a na-emefe akụ bụ horus ka anyị na-agwakwara ndị mmadụ eziokwu ebe a ka emebiri ebube mmụọ nsọ pụtara mana Mbaka ka gee ntị ebube mmụọ nsọ pụta wee kwuo hoha na o nwe ebe o jere na ọgwụ ọfụ n'ebe ahụ na ya gbara ọsọ mụrụ mmadụ declare 21 days fasting ka ndị a dị bizi ka ya wee weregodu ndị ana be anyị bụ ndị igbo nwere ife e ji mara anyị nkụ dị na mba na-eghelụ mba nni si rapụ biko ife niile gbasara kolonializm ị mara anyị nwere nke anyị like mana ife anyị ji wee jidesi ụka aka ike bụ na o nwe ndị ji a na-alacha pịọm jizọs adịghị enye ego gwa ndị mmadụ eziokwu onye a na-agbapụta n'ụlọ ụka ọ tụọ hanki ndị mmadụ ada gwakwara bie ka o si were hanki ya pụta mmadụ ọ na-adara na bie o nwere da nwunye ya nọ na-akpagharị kwesịrị iri ya nri orie ma dise hanki ka ọ na-aba apụta nnọọ ọ tụọ ya ndị mmadụ ada ife a na-akpọ ya bụ ajụ n'ọnụ ụmụazị ya ghọtara ọha ba ya afa oyibo kpọọ ya anọintin ife a bụ ọlụ ka a na-eri nwere ife dị iche na ụlụ nwa na ụmụazị yahoo ọlụ bụ pakejin e jizi jizọs na-azụ afịa afịa na-azụkwa ọzọ mụwa na-ebule enwe ụlụ mgbe ụfọdụ na afịa ka a na-azụ isi Peter Obi ọwa wee projekti ọwa ọjị ọ ife gwara ya ọ kọwara nna ahụ ọ bụrụ na o nwere projekti ahụ si kọwara ya na a ga-eme dị projekti ma sị agbanụ nwali enye ọrụ ọ bụrụ enemi onye nke si n'ọpre ansad jide ndị igbo taa ya ule o nwere ofu ife ọ mepụtara anyị n'ala igbo nọtin nọtin ma na-esi n'ọpre ansad ọ na-abụ mmadụ dị ka a ga-apụtakwa egen ị na-ewelite olu na-ekwu okwu fada Jerome ife gbasara ya n'okwu a ife ọ ee eh, Matias Ezeaku kpọbara ya because of okwu o kwu na ụmụ nwaanyị Ezeagụ na fa ji eh, ụmụ nwaanyị nke ebe kpọrọ ya Enugu Ezike ụmụ nwaanyị Enugu Ezike na fa na-alazi kastin ya asịla kasara ala ebe ala ebe ọ ife na-akọwa fada Mbaka ugbo one ka i wepụtago ọnụ kwuo maka ndị fada na-ala ya ya ya makwa ndị fada nwụchisicha n'ụmụ elu na

ị rapụ ife ị ya-ekwu ị bịa ebe a na-akọ na Matias Ezeaku sịgo na ọsọ ọsọrọ karambata ihe niile i kwuru as a prọfet ọ na-eme asị na-adị eme ife a anyị makwana ebe a na-alụ n'ọkwana ụmụ nwa agadi nwaanyị a ife anyị na-agba mbọ ka a napụta fa n'aka unu na unu elie na fa ya ya ya na nwoke dị ndụ na-agba mbọ na-edoneti na chọọchị ife ọbụna launching donation ife niile ọ na-etinye ego nwoke emegidezie biznes ụkwụ kpọọ nwoke nwoke ejizi ego megide nwoke si Ibadan nata megide nwoke si Lagos nata nọzie na vileji emegide daa arụ yagide tọrọ ya na-ebugharị ya nwunye ya na-ebugharị ya megide nwoke anwụrụ tutu ọ nwụọ o nwezi ive ọ na-apatisipeti n'ụnọ ụka jizi ego unu abịara mee ụnyara jizọs enyere ya ego ọ nwụzie nwaanyị agbakwute unu ka agbalịba aga- a sị na a ga-ebupụta rejista bịa mee clearance ụfọdụ e nie fa without inye fa the befitting burial va deserve asị ndị worship goro n'ụnọ ụka for the rest of their life anyị weta ọnụ na ọ dịrọ mma unu aba aka ọnụ na ọ dịrọ mma n'anị igbo ngwongwo unu eruo n'oge unu ga-ebu ya na ife ọbụna ndị ọcha butere anyị ebutelu fri anyị bụ ndị igbo kwesịrị ịdọ na anyị maka na anyị na-agụ agụụ wee chịrị wụnye n'akpa onye ọcha nye wu jizọs a ị sị na obi dị ya mma ọ bụrụ na ọfụli asị ife ga-eme ka ị bụrụ mmadụ onye ọcha ama enye gị ya mana mba ka mụnwa na-agwa gị a ọ bụrụ na ala ọbụla anyị fa kwenụ ka anyị bịanụ be fa nụ ka anyị na fa nọ ya lịa why fa ji edinaị anyị visa fa ji edinaị anyị visa rikwu ego anyị visa ahụ rie ya ada arifọnd e were anyị na-agbazi afịa a sị na ha wepụ ndị arịrị nke ha wepụ ole ndị tutu ndị ọcha abịa ebe a anyị adịgo civilized anyị bụ anyị nwe constituted authority n'ala igbo ife niile na-aga ọfụma abịazie were ọbara ngwa were rọbish abata na be anyị ọkwa gmos ka a na-ekwu okwu na etu a fa si weta gmo ọkwa ya bụ etu e si butelu gị kristianity ọ bụrụ unu uru why ha ji gbachite nkịtị ndị na-akpọ isi n'ana egbuo unu ọkwa briten butere anyị anglikan ebee ka fa nọ mgbe ndị na-akpọ isi n'ana na-egbu anyị 1967 ọkwa fa jee je fọm ally with them na-asọplai va ive e ji egbu anyị chefuo na anyị na-akpọ ofu jesu kristi ekwesịrọzịkwa mmadụ teta ụla n'otu okwu na-esiri ya na-eje achọ Jesu Kristi ọ gịnị na-emedu abụkwa m Matias Ezeakụ aka anyị rikwa nne n'anị Igbo ọnụma na-esu anyị ọnụma na-esu anyị o ruo n'oge onye ọbụna ga-ajụ onwe ya ajụjụ gịnị bụ Jesu Kristi ga Jizọs ga ame nke ame nke ame nke mba ka be nna gị mmadụ ọ na-eji ego tiziri why na Jesu enye aha ego o kee ụmụnna gị ego kee onye ọbụna ego n'anị igbo ka anyị mara na ọ na-emebe ma ọ pụta one day ati ya ka anyị fụ ya ihe niile e dere anyị na baịbụl once once ka ọ mee nya ripitie kịta ka anyị fụ ya ka anyị kweta nya ripitie oge a nọ kịta abụrọzi age of believing ife a bụ age of knowing time a ga-ama nke bụ eziokwu a na-asị na onye mata eziokwu eziokwu emee ka ọ pụọ n'oru anyị esigo n'oru agbụ e kele anyị n'ime ụnọ ụka pụta anyị arapụrọkwa chukwu still nọ na anyị rapụrụ ụka onye sị na ọ through ụka ka ị ga-eji ya afụ chukwu onye a sịwala ọnụ mana ọ bụkwa ma chukwu ọ dị chukwu ọ dị anyị ma chukwu before ndị ọcha bịa ebe a so fada mbaka ịgbala ọgwụ gị ṅụọ i zuo ike oge nke gị agaana ihe i mego conjure conjure niile format gị niile ndị a castigo zuo ike rapụrụ mathias aka ife ọ na-agwa ị bụ eziokwu ụmụ igbo a sị ka m kelekwa unu ị nee anya ị fụ ebe m nọ anọ m n'ogbe ebe a ka a na-akpọ umuoji igwulube okodu ka a kpọluo ya n'isi ị ghọtago abịa m ebe a na-eliwasị ee o nwe odogwu na-apịagodu m ya na emperor taa ọkwalịghọ fada mbaka iji gwa ndị otu ibe ngwu ka m gwakwa ndị omenala ibe anyị ife na-eme nọlụnụ ọfụma ndeewo